Tá roinnt oibre á dhéanamh agam ach inniu ba bhreá liom an Ghaeilge agus na meáin shóisialta a phlé. So, tá mé lonnaithe san Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, san ionad Adapt agus san ionad sin bímid le chéile ag díriú ar an teicneolaíocht agus an teanga.

Sa ríomhtheangeolaíocht fadó, san Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, bhíomar saghas ahead of our time, ceapaim, fadó. Tá léarscáil an Astráil sin. Ach maidir leis an Ghaeilge agus an fáth go bhfuil suim agam sa Ghaeilge, bhog mé go dtí an Astráil nuair a bhí mé seacht. mbliana is fiche d'aois agus nuair a bhí mé ann bhí mé saghas uaigneach d'Éirinn agus bhí mé ag lorg Éireannaigh agus creid é nó ná creid é ní raibh a lán Éireannaigh ann faoin am sin agus thosaigh mé ag freastal ar ranganna Gaeilge thíos sa chathair i Melbourne agus tháinig mé ar ais chuig an Ghaeilge so chaith mé trí bhliain ansin agus then chuaigh mé go dtí Sydney ar feadh trí bhliana trí bliana agus bhí mé ag freastal ar Scoil na Gaeilge i Sydney freisin. So fad is a bhí mé san Astráil, shocraigh mé dul ar ais go dtí an ollscoil agus an céim dochtúireacht a bhaint amach. Agus bhain mé an céim amach go dá san Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Macquarie University i Sydney. Agus an ábhar sin Ní bheidh mé á phlé inniu ach bhí mé ag díriú nó ag féachaint ar an struchtúr na Gaeilge agus conas is féidir an ríomhaire struchtúr abairt na Gaeilge a thuiscint. So, an-shuimiúil ar fad. But, fad is a bhí mé ag déanamh an dochtúireacht bhí seans agam dul go dtí na Stáit Aontaithe ar scoláireacht Fulbright. agus tamaillín a chaitheamh le, leis an Ollamh Kevin Scannell, tá sé lonnaithe ann, agus tá, muna bhfuil aithne agaibh ar Kevin Scannell, tá a lán sárobair déanta aige maidir leis an teicneolaíocht agus an Ghaeilge. So, nuair a bhí mé ann, bhíomar ag breathnú le chéile ar an. ar úsáid na Gaeilge ar líne agus an tslí ina úsáidtear é go háirithe ar Twitter. So b'fhéidir go bhfuil daoine anseo, níl siad ar, níl sibh ar Twitter b'fhéidir, nár, tá súil agam gur chuala sibh faoi Twitter agus, ach b'fhéidir nár chuala sibh go bhfuil níos mó ná 3 milliún tweetanna seolta amach faoi seo ar Twitter. So tá pobal an-mhór ar líne, pobal Gaeilge ar líne. Em, agus is breá liom an scéal sin nó an íomhá sin mar téann sé in aghaidh an íomhá, an gnáth-íomhá a bhíonn ag daoine éagsúla go bhfuil, poor Peig, tá sé ar ais inniu, eh, go bhfuil an, an teanga bainteach leis an, an, em, am atá caite nó an sean-am. So, em, is breá liom an Ghaeilge a fheiceáil. inniu agus an tslí ina úsáidtear é ar líne. So, ó Twitter is féidir linn sonraí a fheiceáil. Sin buntáiste an teicneolaíocht. Táimid in ann a fháil amach cá bhfuil na daoine ag úsáid an Ghaeilge ar líne. So, má tá fón póca agat agus tá an geolocation ar siúl, Is féidir aimsiú na daoine a bhfuil lonnaithe cibé áit agus freisin má tá sé sa próifíl agat, táim lonnaithe i mBaile Átha Cliath nó Gaillimh, cuidíonn sé linn aimsiú cá bhfuil na daoine atá ag baint úsáid as an Ghaeilge ar líne ar Twitter. So, ón léarscéal seo, is breá liom an léarscéal seo, mar inse sé scéal, insíonn sé scéal difriúla dúinn sé. So, de ghnáth bíonn an radharc ag daoine nach bhfuil an Ghaeilge á úsáid ach sna Gaeltachtaí nó b'fhéidir sna cathracha móra. So, sin scéal difriúil atá ann agus fud na hoileáin freisin. So, go háirithe bhí mé ag díriú mar. teangeolaí mé, ar éabhlóid na Gaeilge agus an tslí ina scríobhtar é ag daoine ar Twitter. So seo sampla de tweet éigin atá ann agus sampla deas ann mar tá a lán rudaí ar siúl ann. So bíonn daoine ag baint spraoi as an teanga agus táimid in ann a fheiceáil an tslí ina gcuireann daoine na focail, bíonn siad ag cumadh focal nua agus. ag baint úsáid as na fuaimeanna freisin agus an códmixáil, agus tá an códmixáil ana-shuimiúil a fheiceáil anseo ar líne de ghnáth le tá taighde déanta ar an códmixáil ach sa teanga labhartha ach anois táimid in ann é sin a dhéanamh leis an text agus an teanga scríofa agus bíonn daoine buartha faoin códmixáil am agus tá barúil nó radharc diúltach ag daoine roimh an cód micseáil. Ach tá taighde déanta agus léiríonn an cód micseáil go bhfuil cumas an-láidir, cumas teangacha an-láidir ag daoine nuair atá siad in ann an cód micseáil a dhéanamh. So is rud nádúrtha é agus is rud an-tábhachtach agus an-mhaith é. Now rud eile atá ar siúl ar líne, tá daoine ag baint spraoi as an Gaeilge trí mheán na mímeanna. So tá súil agam go bhfuil na mímeanna feicthe agaibhse. So tá roinnt deas anseo. Ach is just taobh eile den teanga atáimid in ann a fheiceáil mar de ghnáth tá baint leis an Gaeilge just sa scoil agus b'fhéidir baint diúltach atá agus táimid in ann na daoine atá ar an imeall a mhealladh isteach. B'fhéidir go bhfuil dearfach, radharc dearfach acu. ar an Gaeilge ach níl siad cinnte an féidir leo bheith ag úsáid an Gaeilge nó teacht isteach so mar sin de na memes is féidir iad a mhealladh isteach chun an Gaeilge a úsáid. So buntáistí na meán shóisialta, na meán sóisialta. Cúpla bhliain ó shin i 2015 bhí mé ag comhdáil i mBaile Átha Cliath, comhdáil British Irish Council. agus bhí siad ag plé an teicneolaíocht agus an tábhacht na teicneolaíocht maidir leis na mionteangacha, na British Isles an teideal a chuir siad air, agus bhí daoine ann ó ón Guernsey agus Jersey so. tabharfaidh mé an ceann sin dóibh. Ach an príomhtheachtaireacht a tháinig as an comhdháil sin ná an tábhachtach a baineann leis na meáin shóisialta leis na mionteangacha. Agus tugann na hardáin atá ann, Twitter nó Facebook nó cibé, ardán atá i gceist. Tugann sé deis do dhaoine teacht le chéile agus líonta a chruthú nó pobal a neartú le chéile ar líne. So tá sé an-tábhachtach do gach mionteangacha. So tá daoine scartha amach, b'fhéidir go bhfuil siad ina gcónaí in áit éigin in Éirinn nach bhfuil Gaeilgeoirí timpeall orthu, b'fhéidir nach bhfuil Gaeilgeoirí sa chlann acu, b'fhéidir ba bhreá leo freastal ar ranganna agus níl ranganna san áit sin, agus is slí maith ann daoine a thabhairt le chéile nó a tharraingt le chéile ar líne. Agus an Pop-Up Gaeltacht? An féidir libh an Pop-Up Gaeltacht, rath nó cáil an Pop-Up Gaeltacht a shamhlú gan cuidiú na meán shóisialta? No. Deir na leaids no. So, tá an-mheas, tá meas mór agam ar na leaids ach eh, caithfimid a bheith. An fírinne a rá, is rud an-tábhachtach é na meáin shóisialta maidir leis an beat cáil a chur amach agus gach duine a bheith a tharraingt isteach sa fíorshaol, más maith leat. Ní hamháin i mBaile Átha Cliath nó, mar shampla, Chicago nó New York nó cibé áit. Agus freisin, spreagann na hacmhainní atá ar líne do na foghlaimeoirí agus, mar shampla, tá an cuntas Twitter ann, Motherfoclóir, Motherfoclóir is é an podchraoladh atá ann do do foghlaimeoirí, agus The Irish For, cuntas atá ar Twitter. Now, féach ar an méid leantóirí atá atá ann. Tá a lán daoine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge agus tá tá siadsan ar líne ar fud na cruinne. So faighimid na sonraí sin ó Twitter, táimid in ann na daoine ar fud na cruinne a fheiceáil agus iad ag tweetáil le chéile i gcomhrá as Gaeilge, sin na tweetanna as Gaeilge ar fud fud na cruinne. Agus muna bhfuil go leor sonraí agat agaibhse ansin, b'fhéidir go bhfuil fhios agaibh gur seachtain seo caite bhí feachtas ar líne, Cyber Gaeltacht a bhí i gceist. Bhí daoine ag baint úsáid as haischlibeanna, so hashtags, Hashtag trasna na dtonnta. Agus bhí siad in ann a fheiceáil tar éis cúig lá den feachtas sin, bhí níos mó, bhí tvuíteanna ag teacht amach as níos mó ná céad tíortha ar fud na cruinne agus níos mó ná deich míle tvuíteanna seolta amach ag na daoine sin i nGaeilge. So tá an éileamh ann don Ghaeilge ar líne. B'fhéidir nach bhfuil sé ró-shoiléir ach is féidir linn a fheiceáil na úsáideoirí seachtainiúla agus tá sé ag méadú bliana in aghaidh bliana. Tá spaiceanna ann gach bliain i rith Seachtain na Gaeilge agus anois tar éis an feachtas trasna na dtonnta agus tá dip atá ann nuair atá Aonghus Níl sé ar líne ar fáil. Sin é. Tá impact, tá tionchar an-mhór agatsa ansin. Is breá liom na sonraí sin freisin. So, an buntáistí eile ná an slua a aimsiú, b'fhéidir go bhfuil an téarma sin téarma nua do dhaoine anseo. Crowdsourcing. Agus bímid i gcónaí ag iarradh feidhm a bhaint as an slua a aimsiú, mo chuid oibse. oibre, ach an tionchar atá ar an tsochaí nó mar shampla tá comhghleacaí againn insan ionad Adapt, tá sí lonnaithe sa Choláiste na Tríonóide, tá sí ag déanamh taighde ar an sláinte inchinne agus bhí físeán cruthaithe aici. b'fhéidir sé nó seacht físeán, maidir leis an Alzheimers agus an dementia agus bhí sí ag iarraidh fótheideal a chruthú i dteangacha éagsúla ach ní raibh aithne aici ar aistritheoirí. Agus saor in aisce a bhí i gceist leis. So, aistriúcháin deonacha. a bhí á lorg aici. So, chuireamar le chéile an beiceáil amuigh agus ceapaim gur Peadar ab ea ceann de na haistritheoirí a rinne é. So, anois tá na físeáin sin le fáil i nGaeilge do Ghaeilgeoirí ar fud na cruinne, tá sé sin an-cool ar fad. Sampla eile, b'fhéidir, tá súil agam go bhfuil an Vicipéid feicthe ag daoine go dtí seo. So An Vicipéid an teideal atá ar Wikipedia Gaeilge. Agus yeah tagann daoine le chéile, tá sé, is obair deonacha atá i gceist freisin agus tá daoine ag cur, ag cruthú altanna agus ag cur le altanna agus cur altanna in eagar. Bheadh, ní ceart daoibh a chreidiúint go bhfuil, gur scéal maith é. Mar feicimid ar an liosta sin, nílimid ach uimhir 87. So, an méid is féidir linn a fheiceáil cé chomh mór atá an Vicipéid i gcomparáid na teangacha eile. So tá a lán níos mó oibre le déanamh againn. Againne go léir agus na daltaí sa scoileanna chun an Vicipéid a mhéadú le haghaidh an Ghaeilge agus an méid ábhar atá ar líne sa Ghaeilge. Sin na hábhair don ghnáthduine, do na daltaí sa scoil agus freisin chun go mbeadh a fhios ag na comhlachtaí móra go bhfuil éileamh ar an teanga a bheith ar líne. So sin muidne, caithfimid an obair sin a dhéanamh le chéile. Agus an buntáiste eile is fearr liom ná craobhú na mionteangacha. So tá mionteangacha ann agus tá mion-mhionteangacha ann. Agus actually tá an t-ádh orainn nuair a fheicimid ar theangacha eile. So, bhí seans agus bhí an t-ádh orm, bhí an t-ádh orm dul go dtí an Astráil cúpla bliain ó shin, go, dul ar ais go dtí an Astráil agus tamaillín a chaitheamh le daoine bundúchasach, so muintir Kunwinjku atá á phlé agam. Tá siad ina gcónaí sa Tuaisceart, san Astráil, agus níl ach míle cúig céad cainteoirí ag an teanga seo. Agus bhíomar ag déanamh taifead de na daoine agus iad ag insint na scéalta, cosúil le na seanchaithe anseo fadó lena taifidí. Agus bhí mé ann, fuair mé amach gur, go bhfuil siadsan ag baint úsáid as na meáin shóisialta. So, tá siad ag iarraidh an teanga, na hacmhainní a chur amach do na foghlaimeoirí. Agus freisin, ba bhreá le na, the elders, amh go mbeidh na daoine óga ag baint úsáid as an teanga dúchasach ar líne in ionad an Bhéarla so tá an fadhb céanna acu san Astráil mar is teanga láidir é an Béarla agus ar líne bíonn na déagóirí, na daoine óga ag baint úsáid as an Bhéarla in ionad a dteanga féin so. Sin slí amháin atá siad ag iarraidh iad a mhealladh chun a dteanga féin a úsáid. So an príomhtheachtaireacht atá agamsa daoibhse inniu ná go mba cheart sibh a bheith nascaithe le chéile ar líne agus na líonraí a neartú agus an teanga a neartú le chéile.